9.4 A, táim ag glaoch air agus táimid ag féachaint ar shorcóirí agus sféir. So, arís, deas éasca ag tosnú amach. Má thosnaíonn tú le sorcóir, agus tá súil agam gur cuimhin le gach duine cad is sorcóir ann, so, cruth ciorcalach ar bharr agus taobhanna díreach agus arís then, ciorcalach ar bun. So, de bharr gur ciorcal é seo ar barr, díreach ar nós aon ciorcal eile, tá ga aige, agus má fhéachann tú tá airde h ar leith aige chomh maith. So, éasca go leor toirt sorcóir ná pi r cearnaithe H agus tá sé sin sna táblaí matamaitice. Anois, chun achar dromchla sorcóir a oibriú amach, caithfidh tú smaoineamh ar seo beagáinín. Tá ciorcal amháin ar barr agus tá ciorcal eile ar bun. So, tá sé sin réasúnta éasca le oibriú amach. So, achar dromchla, sin an dhá ciorcal, dhá pi r cearnaithe agus tá an dromchla seo an tslí ar fad timpeall. So conas a oibríonn tú amach cén achar atá ag an dromchla sin? Bhuel má osclaíonn tú amach é, ligfimid orainn go bhfuilmid chun an sorcóir seo a ghearradh, Samhlaigh an píosa cairtchlár i lár páipéar leithris, agus siosúr a úsáid chun é a ghearradh i líne díreach suas ansan. Is féidir leat ansan é sin a oscailt amach ina dronuilleog, mar sin. Tá an airde mar an gcéanna, is airde fós H. Agus sin an dhá chiorcal ar bun agus ar barr, tá an achar sin againne cheana féin. So, caithfimid oibriú cad é fad an taobh seo den dronuilleog. Bhuel, tá fad an taobh sin den dronuilleog cothrom le imlíne an chiorcail sin. Dá bhrí sin, an fad seo ná 2 π r. So, tá achar dromchla sorcóir cothrom le 2 π r cearnaithe don dhá chiorcal, agus 2 π r fá H don páirt dronuilleogach. Fad fá leithead, 2 π r fá H, sin 2 π r H. Is féidir leat é sin a ghlanadh suas beagáinín, tá sé. Éasca go leor é a dhéanamh mar sin ach má theastaíonn uait é a ghlanadh suas, it's dó pi r fá H móide R. Agus má mhéad, má mhéadaíonn tú é sin amach arís ba chóir duit an rud thuas a fháil. So sin sorcóir. Em, sula mbogaimid ar aghaidh le, déanaimid sampla an-tapaidh chun é sin a úsáid a bhaint as sin. So má tá sorcóir agat mar seo, agus deirimis go bhfuil ga cúig ceintiméadar aige agus airde dó dhéag. Cad é toirt an tsorcóir seo? Bhuel, toirt an tsorcóir, toirt sorcóra ná pi r cearnaithe h, sin pi fá cúig cearnaithe fá dó dhéag. So toirt an sorcóir ná bain úsáid as do áireamhán má theastaíonn uait ná 300 fá pi centimeter ciúbaithe. Rud amháin le bheith an-cúramach faoi, uaireanta i ceisteanna iarrann sé ort do fhreagra a thabhairt i dtéarmaí pi. Sa chás sin, ná méadaigh an 300 fá π, má iarrann sé ort an freagra a thabhairt i ceintiméadair ciúbaithe, then it's 300 fá π naoi chéad daichead a dó. Mar sin. So just bí cúramach ó thaobh an bhfágann tú an π sa freagra nó an méadaíonn tú amach é. Cad é achar dromchla an sorcóir? Achar dromchla na sorcóra. Achar dromchla ná 2 pi r h móide r. Sin 2 pi fá cúig, fá dó dhéag móide a cúig, nó dó pi fá cúig, fá seacht déag, agus arís má táimid chun an freagra a fhágaint i dtéarmaí pi, an freagra atá ann ná céad seachtó pi, ceintiméadar cearnaithe, de bharr gur achar atá ann, nó má mhéadóimid isteach an pi, céad seachtó fá pi, Sin 534 ceintiméadar cearnaithe. Anois, ehm, déanaimid sampla amháin eile tapaidh éasca go leor arís ach just ag obair an slí ag obair siar an uair seo. So tá sorcóir éigin agat agus tugtar ceann as na toisí duit, sin 35 ceintiméadar, ní tugtar an ga an chiorcail duit ach deirtear leat go bhfuil an toirt cothrom le 1,500, nó 15,840 ceintiméadar ciúbaithe. Cad é. ga an bhoinn sa chás sin. Bhuel, toirt sorcóir ná pi r cearnaithe H, agus is sin cothrom le an toirt. R cearnaithe cothrom le 15,840, roinnte ar pi fá. 35. Tá r cearnaithe, dá bhrí sin, cothrom le 144, agus píosa beag, agus tá r cothrom le fréamh cearnaithe de sin, nó 12 cm. Agus just an nóiméad now go deireanach. An chéad chruth eile atá againn ná sféar. Now tá sféar cuíosach deacair domsa le tarraingt. Súil go ndéanann sé sin ciall. Sféar arís an rud atá ann ná, well, sin cruth ciorcalach agus tá an ga céanna ag sféar i gach treo. So ón lárphointe sféir amach i gach treo tá an ga céanna aige. Toirt an sféir, ní gá le bheith buartha faoi cén fáth ach Sna táblaí matamaitice, gheobhaidh tú amach go bhfuil toirt sféir cothrom le 4 thar 3 π r ciúbaithe, just bí cúramach leis sin, agus achar dromchla sféir ná 4 π r cearnaithe. Agus ansan má tá leathsféar agat, díreach roinn an rud atá thuas i leath, Agus in ionad 4 thar 3, faigheann tú 2 thar 3 pi r ciúbaithe. Agus achar, anois bí cúramach anseo, gheobhaidh tú leath an achar dromchla an sféir iomláin, so sin 2 pi r cearnaithe. Agus an ciorcal seo, ná déan dearúd ar achar an chiorcail seo,